wa ala alihi wa ashabihi ajma'in an bɛ sabali tv lajɛbaga ni lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fana fo n'i ka wagati fana foli ka ɲi i n'a fɔ an bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ mun dogolen tɛ sabali tv kan an bɛ denmisɛnw ka kɛnɛ de kan denmisɛnnin minnu ni an b'a fɔ olu ye sini ɲɛsigi ye denmisɛnnin minnu olu ye diinɛ ntulomaw ye n'i y'a mɛn diinɛ denmisɛnninw don n'i y'a mɛn denmisɛnninw i ye diinɛ de mɛn bi an b'olu ka kɛnɛ de kan a b'o cogoya in na ne ni n dɔgɔninw an bɛna masala diinɛ baro kan i n'a fɔ a caman ɲɛ b'an na o cogoya kelen na fana bi masalaw bɛna kɛ jumɛn kan bi masalaw bɛna kɛ bangebaaw olu ka hakɛ ye jumɛn ye denw kan n'i y'a ye ni anw bɛɛ lajɛlen sigilen ye yan anw bɛɛ lajɛlen faw bɛ yen nɔ anw bɛɛ lajɛlen baw bɛ yen nɔ hali silamɛya kɔnɔna na hakɛ dɔ de bɛ anw faw bolo ani anw baw bolo o hakɛ minnu n'u kan ka o hakɛw bila anw kan ni an ko an b'o hakɛw bɛɛ lajɛlen fɔ o hakɛ bɛɛ lajɛlen ka ca a ka ca cogoya min na da tɛ se ka don a bɛɛ la nka an bɛna damadɔ belebelebaw tɔmɔ an bɛna ɲɔgɔn masala n'o ye a hakɛ fɔlɔfɔlɔ dɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ i k'i bangebaa cɛman ani a musoman i k'a bɛɛ lajɛlen i ka tugu u kɔ n'u ko i ma k'i ka fɛn o fɛn kɛ i ka tugu u kɔ o ko la tanke n'u m'a fɔ k'i ka ala kota ko de kɛ o dɔ ye jumɛn ye o misaliya dɔ ye jumɛn ye ni e ba y'e bila ci minnu na e ba y'e yamaruya ni baara mun kɛli ye n'i ban k'o kɛ yalima ne b'aw ɲininka ɛseke o baara kɛli ka ɲi n'i ban k'o kɛ ɛseke o ka ɲi wa yɔrɔ o baara kɛli man ɲi a b'o cogoya in na ni bangebaa cɛman fara musoman kan n'a y'i bila baara fɛn o fɛn la diyagoya de don i k'a kɛ bari a ka hakɛ de don i kan a b'o cogoya fana na e ka hakɛ b'a kan a ka hakɛ b'e kan cogoya min na i fana ka hakɛ b'a la o cogoya la don nataw la an bɛna an bɛna se olu fana ma nka i bangebaa n'a y'i bila fɛn dɔ la n'a y'a sɔrɔ ala kota don n'a sɔrɔ filankafoya baara don yalima i kan k'o kɛ wa walima i man k'o kɛ ee i kan k'a kɛ ayi i man k'o kɛ i y'a faamuya o la a b'o cogoya in na n'i fa walima i ba n'a y'i bila baara mun na ni silamɛya na a baara man ɲi o dɔ ye jumɛn ye ni i ba ko k'i ka boli sɔn walima i fa ko k'i ka boli sɔn i man ka sɔn k'o kɛ bari o ye i ye dɔ fara ala kan a y'o faamuya o la n'i ba walima i fa a y'i bila baara mun na dɔrɔn i baara kojugu de dɔrɔn i kana baara kɛ n'a ni silamɛya ti bɛn nka o kuma kɔntɛrɛ de min ye n'a y'i bila baara mun na k'i ka o kɛ ni baara ɲuman don i bɛ wuli ka boli joona joona ka taa o baara kɛ o faamuyara o ye bangebaaw ka hakɛ dɔ ye den kan a hakɛ dɔ fana ye jumɛn ye denw kan o de ye ka ɲumanya kɛ i fa an'i ba ye ka ɲumanya kɛ i fa ani ba ye o misaliya ye jumɛn ye an bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ye sisan anw taara baarakɛyɔrɔ dɔ la anw taara baara la sisan an ye wari sɔrɔ an ye wari caman sɔrɔ ni an nana an fa n'an ba fɛ yen sisan ni e ye kɛmɛ fila de sɔrɔ i bɛ sina ka kɛmɛ i ka kɛmɛ fila i b'a falen n'i y'a falen i bɛ sina ka taa papa wari ne taara baarayɔrɔ la ne ye nin wari in sɔrɔ mama ne taara baarayɔrɔ la ne ye nin wari in sɔrɔ O la i bɛ mun kɛ wari in falennen kɔfɛ i bɛ sina ka wari in tilan saba ye ten tilanyɔrɔ kelen i b'o bila i pɔsi kɔnɔ o la tilanyɔrɔ fila i bɛ taga i ba fɛ yen i bɛ taga tilanyɔrɔ dɔ d'a ma i bɛ tila ka taa i fa fana fɛ yen i bɛ tilanyɔrɔ dɔ d'a ma a b'o cogoya in na ala kira salalahu aleyhi wa salam ale ka wagati la

a b'o cogoya la an bɛ jumɛn fana faamuya nin kɔnɔna na an bɛ min faamuya nin kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ bangebaa musoman n'o ye an baw ye an kan k'an jija ka ɲumanya o barika bonya olu fanfɛla la kosɛbɛ bari olu de y'an ta kalo kɔnɔntɔn ka jɔ n'an ye kalo kɔnɔntɔn kalo kɔnɔntɔn tɛ tile saba ye dɛ o tɛ tile kɔnɔntɔn ye dɛ wa sɛmɛni kɔnɔntɔn fana tɛ olu de tun bɛ si u ɲɛ na anw dɔrɔn kama n'i y'i jateminɛ e fitininma a bɛ hakɛ to i bɛ banakɔtaa ni sugunɛ minnu kɛ ale de b'i ko ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na bɔn n'a fɔra e nana kɔrɔ e bɛ taa ka k'e b'a k'e b'a fɔ k'e tɛ ɲumanya k'o ye ɛseke o ka ɲi ni an yɛrɛ y'a miiri o la ɛseke o ka ɲi a b'o cogoya la ni aw bɛ ɲumanya kɛ ni aw bɛ ɲumanya kɛ aw bɛ ɲumanya caya aw ba yan fan fɛ kosɛbɛ o la an bɛ ladilikan mun fana di aw ma o yɔrɔ la fana n'i bɛ ɲumanya kɛ i ba ye i b'i jija i bɛ to k'a dogo i fa kana bɔ a kalama ni sisan ni e taara baara la ni e ye kɛmɛ fila sɔrɔ i bɛ na sisan n'i ye bi duuru di i fa ma o la i bɛ mun kɛ i bɛ bi duuru i bɛ t'o di bamuso fana ma i fakɛ ɲɛna kɔfɛ tuguni kɛmɛ in tɔ la tuguni i bɛ tila ka bi duuru wɛrɛ bɔ a la i bɛ taa i bamuso fɛ dɔrɔn i b'i dɛn ka bi duuru in d'a ma o t'i bamuso kelen ta kɛlen kɛmɛ ye a b'o cogo la n'i bɛ ɲumanya k'i ba ye dɔrɔn i bɛ to k'i dogo k'a kɛ a y'a faamuya bari kuma dɔw la n'i ye a di n'i ye a bɛɛ lajɛlen di fakɛ ɲɛna fakɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko e ye bamuso ta caya ka tɛmɛ ale ta kan k'a sɔrɔ ale de kun jɔlen don ni fitinin ni i banana i fakɛ de wele ale de bɛ taa fura san n'i kasira walima n'i ka nɔnɔ banna i fakɛ de wele k'a ka taa k'i ka nɔnɔ san aw faw jɔyɔrɔ bɛ den na nka baw ko jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ dɛ A y'o faamuya a y'o faamuya o la a b'o cogoya in na an bɛ ladilikan mun di ɲɔgɔn ma aw b'a jija aw bamuso ninnu aw ka ɲumanya gɛlɛya aw ka ɲumanya caya olu ye ka tɛmɛ aw fa kan a ma fɔ k'a kana ɲumanya kɛ faw ye dɛ n'i ye miliyɔn sɔrɔ miliyɔn di fa ma n'i ye miliyɔn sɔrɔ miliyɔn di ba ma nka a ye hakili to aw baw la kosɛbɛ bari olu de jɔra n'aw ye o la o kɔfɛ an bɛ jumɛn kɛ tuguni an bɛ taga point jumɛn na tuguni o de ye i k'i majigin u ye i k'i majigin u ye tuma dɔ la sisan an bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ye ni alahu subahana wa taala ye si jan di an mɔgɔ minnu ma ni an nana kɔrɔya tuma dɔ la an an kɔrɔyali kɔfɛ ni an bangebaaw y'an bila ci mun na an bɛ to k'an kaman kɔrɔta k'a fɔ non ma ne yɛrɛ kɔrɔyara sisan ma kana to ka ne ci walima papa ne yɛrɛ kɔrɔyara sisan papa kana to ka ne ci ka to k'i ban ka taga ci i fa n'i baw ka ci la k'a fɔ ko dɔrɔn ko e kɔrɔyara i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ to k'a ɲɔgɔnna caman ye dugu kɔnɔna na ni mun kɔrɔbaya dɔɔnin dɔrɔn hali n'o fa y'a ci dɔrɔn a tɛ sɔn ka taga bilen o la a b'o cogoya in na hali ni aw kɔrɔyara aw kana yanga a fa n'a ba kunna a y'o faamuya bari Allah subhanahu wa taala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na ko hali kana fɔ i fa n'i ba ma i mama i papa yɔrɔ i dɔrɔn yɔrɔ yɔrɔ o ye kuma fitinin ye o kuma fitinin mun dɛ ala de ko kuranɛ kɔnɔna na dɛ ko an kana fɔ u fila si ma ko i bari n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ jurumu sɔrɔ a y'o faamuya a b'o cogo na ni an wulila yan bi kɔfɛ ni an fa n'an baw y'an bila ci mun na dɔrɔn an bɛ wuli biri biri biri joona ka boli ka taa o kɛ o faamuyara o la ko n'i kɔrɔyara cogo o cogo hali n'i kunkolo de ye sankolo sɔrɔ n'i fa y'i bila fɛn fɛn la i kan k'i yɛrɛ majigin a ye de i b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ denyɛrɛnin de i b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ i fitinin tun bɛ cogoya min na n'i fa y'i wele ka na dɔrɔn ko na yan i bɛ sina ka boli ka na cogoya min na hali n'i kɔrɔyara hali n'i janyana n'i fa ye hali n'i janyana n'i ba ye cogoya cogo o cogo n'u y'i bila fɛn o fɛn la i b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko den de bari olu de jɔra n'i ye fitinin olu de y'i ko ka bɔ i ka banakɔtaa la k'i ko ka bɔ i ka ɲɛgɛn na wa olu de tilala ka jɔ n'i ye n'i tun banana olu bɛ si ɲɛna u tɛ sunɔgɔ a b'o cogo la n'a fɔra e kɔrɔyara dɔrɔn e bɛ sina ka ɲinɛ olu kɔ e b'a fɔ ne yɛrɛ kɔrɔyara sisan ne fa ni ba ninnu olu ye olu kɔrɔla i n'a fɔ an ka sisan denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ u b'u wele cogoya min na u b'a fɔ u ma ko fali wotoro ɛseke a fɔ k'a fɔ i fa n'i ba ma ko fali wotoro ɛseke o kuma ɲuman ye wa yɔrɔ o tɛ kuma ɲuman ye a b'o cogoya de la aw y'a jija aw fa n'a baw ni aw kɔrɔya cogo o cogo a y'a bila u ni dugumana cɛ o la an bɛna dan point jumɛn na o de ye i ka tugu u kɔ i ka i ka n'i mana nɛɛma sɔrɔ dɔrɔn i ka nɛɛma k'u ye i mana miliyɔn sɔrɔ i mana fɛn o fɛn sɔrɔ i k'i jija i ka o k'u ye surtout surtout n'u kɔrɔyara ni an caman bɛ yen nɔ ni an faw walima an baw n'u kɔrɔyara dɔrɔn an b'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye walima ni bana nana min sɔrɔ an b'o kɛ bolokɔfɛ fɛn ye kuma dɔ la n'i fa man kɛnɛ i tɛ taga i fa yɛrɛ lajɛ yɛrɛ a ka so kɔnɔna na i bɛ bɔ baara la dɔrɔn i bɛ na dɔrɔn i bɛ n'i jɔ a ka da la papa salamalekum papa i b'o fɔ dɔrɔn e bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ n'i fa banana walima i ba banana i bɛ n'i sigi a kɔrɔ de i bɛ to k'i tɛgɛ d'a kun la aa ne fa papa mama aa a fusara kɔni a b'a fɔ awɔ a fusara hali ni a yɛrɛ y'o ye e nan'i sigi a kɔrɔ cogoya min na yanni ka taga i ka baarakɛyɔrɔ la a yɛrɛ nɔ a yɛrɛ bi nisɔndiya kosɛbɛ e fana fitininma a kun b'o cogoya de la e mana bana dɔrɔn i fa de kun to ka n'a tɛgɛ da da i fɛn na yan i kunkolo la nin cogoya de la o la e kun mana o ye e bɛ nisɔndiya cogoya min na a b'o cogoya fana na ni e fa walima ni e ba kɔrɔla n'i fana nana ni i sigi u kɔrɔ ka to ka u kunkolo lajɛ ka to ka a lajɛ lajɛ a ka kalan i bɛ to k'a fɔ a bɛ nɔgɔya ka to ka kuma dumanw fɔ k'u jaw sigi kosɛbɛ ka hakili sigi kumaw fɔ u ɲɛna a b'o cogo la n'i tora k'o f'u ɲɛna o bɛ tila ka e kanu u bɛ tila k'o ji de o dusukun na o bɛ kɛ sababu ye ka barika don e la o bɛ kɛ sababu ye ka e tɛmɛ i tɔɲɔgɔn caman na a bɛ denmisɛnnin caman ye walima a bɛ cɛ caman ye walima a bɛ muso caman ye u n'u filanw i bɛ t'a sɔrɔ u tɛmɛnen don filanw bɛɛ lajɛlen kan mun b'a sɔrɔ barika don i b'a sɔrɔ u y'u u y'u u faw n'u baw u y'u u ka barika ɲini a b'o cogoya in na an bɛna dan nin fɔ nin yɔrɔ in na ni Allahu subahana wa taala ye sigi nataw yira an na an bɛna tila ka caman fɔ aw ye nin baro ninnu na ni Allahu subahana wa taala sɔnna ma o la an bɛ Sabali TV filɛbaga ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ma aw k'an bɛn sigida wɛrɛ la.